chinachitika ntadwala ntapita pa mwayi wathu Yeah.
ena akanatchukisa mbiri kuti wamwalira nde zimenezi zinachita affect anthu akumudzi kuti ah wamwaliranso bwanji nde abanja adakhala pansi kuti ah, akulu kumene zimakhalira nkutchuka kwanuku mwina mukadwala tizingopanga za chinsinsi Mm. kuopa kuti anthu azinena nkhani zosiyanasiyana Mm. nde ati mpaka a- a- achemwali anu kuomoka mwina Kuomoka atamva ndithu. kuti inu mwatisiya eh Mm. omwe kuti ah zakhala bwanji munthu sinamve kudwala ndiye tinangochipanga kuti ingokhala mwachisa kuti nthawi yonse imene ndinakhala pa kamuzu central ndinakhala one month koma ndi anthu ochepa kwambiri amene amadziwa ambiri sanabwere kuzandiona ambiri amangodabwa poti pa facebook ndasowa chifukwanso adandilanda foni okay sindimadziwa kuti mwa timu mmene ndidwala ine mu- achimenenso a paul ayambanso kudwala ndiye ndi matenda ngati omwewo uh -uh. ndiye anatilanda mafoni kuti tisamayankhulane kuti mwina tikhumudwa mm. chifukwa iwo aja ndine timakhala ngati matwins ngakhale ndife anthu osiyana kodi wamkulu m'paulo e, ndi akulu kwa okay. is actually I'm a kid brother to him okay. seven year difference okay. komano tinkakondana kwambiri kwambiri tili ang'ono mm. nde akadwala iwo aja ndimakhala affected same thing inenso nkakhala ndikudwala he is not at peace nde anatichita separate in terms of communication so nakhala ndithu kamuzu central kuja mpaka kufika point yoti apa sizili bwino pamene ndimapeza mwayi wopita ku south africa nkakhalanso one month kumeneko mmene ndimabwera mpamene ndinapeza kuti kumbuyo kuno ah, anzathu otikonda achina phiri kaunda achina khosi akhazikisa organization kuti azitolera ndalama kuti amthandize paul poti ine kulibe so paul ana- wayamba kudwala and sakudwala yekha brother wathuso wina francis akudwalanso cancer yeah. nde amati tiyeni tisonkhe ndalama kuti tiwathandize ndiye nditabwera ine ena amafunsa kuti ah, kodi lucius sa- si- sali mboma lucius si olemera bwanji sakuthandiza m'bale wake nde i came out pa television nthawi imeneyo zodiak nayankhula kuti ah, pepani mwina mutha kudabwa koma tinapezeka tichulukira kudwala anthu atatu nthawi imodzi Ah, nchifukwa chake kumbuyo kuno abale anaganiza zotani zonsezo Yeah.
ndiye ndinakhala ngati pamene paja ndakolezera moto ndiye kunabwerano anthu ambiri nanga si nkutheka kuti poti ine ndakhala ndikuimbabe actively mpaka posachedwa a paul anasiya pakanthawi Mm. anthu ambiri amabwera kuzera kunyumba kwanga Okay.
kumene timatolera thandizo lija nkumaligawa kwa brother wang'ono uja wina uja ndi a paul ndithudi
so mumapita ku dialysis ko kangati pa, pa mwezi kapena pa sabata dialysis ineyo ndimapemphedwa kupita katatu pa wiki oh. four, four hour treatment yes basically it's like we are just living and working for health chifukwa monday mm. wednesday ndi friday timayenera kupita komano poganizira kuti ndili ndi ma responsibility ambiri amene ndimayenera ku- kuthamangathamanga ndiye ndimapempha kwa dokota kuti bwanji ndizipita lachi- lolemba ndi lachinayi okay.
chifukwa ndikachoka ku dialysis kuja friday kuti ndipite kukayimba show zinkakhala zovuta ndimakhala ofooka okay.
yet i need to do the shows oti mwina anthu ena anaona mbuyo muno makhala pansi mm. koma panopa chifukwa choti ndikuchitabe improve yeah. ndimathano kuima kuimba ndili chiyimire okay. koma ndimasowa kuti nkapanga dialysis nsaimbe siku lomwero ndikaimbe the following day
so paul ali bwanji paul akuvutikabe uh, tinganene kuti condition yanga ichita improve be mwachangu

Eh, apparently mu family mu ndithu muli matenda it's like the whole family So- is sick kidney mudwala inuyo a paul ndi- akudwalanso kidney yomwe kidney yomweyo under the same treatment kuti timapita ku chi- mwaiwathu kuja iwo gona apo ine gona pano nkumatipanga treat
ndi a francis akudwala chani cancer
leukemia ya m'magazi iwowo bola poti ama- amapita ku queens kukapanga chemotherapy Mm. komabe timangokhalabe ndi chintchitono chopanga nkhani ya matransport so mwapsinjikatu kwambiritu a banda osati pang'ono koma nanga si funso lomwelo kuti muli kubomako sindiye kuti aku- akuthandizani kubomako Ah, kulakwa kufunsa choncho
sikulakwa Mm. ndimathokoza chifukwa choti ndili pa ntchito ndiye ndimatha kulipira masm ndiye kuti za ineyo zimayenda ndiye kuti kamene kangasale ndikamene timathandizikano ndi ma brothers enawo so to answer my question kuntchitoku sakukuthandizani in any way za, za paul ndi francis
Ah, mwina ndikatero nditha kulakwitsa chifukwa a president last year anachita offer koma ngati tingafune kupanga operation ku india ndiye komano usanafike ku operation kuja umayenera kukhala kuti uli stable okay stabilization imatha kutenga zaka okay chifukwa ukakhala kuti uli sick sick sick sungachite go through the procedure mm. ndiye mu kanthawi akaka ndiye ti- ti- ndife opsinjika ndithu okay komabe ukoko sitingapatse pressure iwowo kuti ayenera kutithandiza mwina zinayenera ifeyo kuziona to- kuzionera tokha mmene tingapangire koma sikuti kukubwera thandizo lililonse lokhuzana ndi izi Ayi. Ndi ndikuzipangira ndi.
Mudzipangira nokha.
Yes.
Mwanyamula katundu olemetsa bwanji ku mtunduku ku family kwa a Banda. Chifukwa zikuoneka kuti aliyense akudalira a Lucius. Ndikana Ndikuona bwino. ndikanakhala kuti ndine wa mtima wofooka. Yeah.
Mwina bwezi ndidadzikhweza kale kale.
Oh yeah. You have had the suicidal thoughts? No, I can never think of that. Okay. I'm, I'm too strong for that. I love life. and I've faced mavuto aakulu m'mbuyo mwina chimene tinkazunzikira kwambiri tili ang'ono Yeah. mulungu adaona kuti idzafika nthawi ngati iyi, ti- ti- tiphunzire kuwaoneratu mavuto uh, ine ndimakhulupira kuti i can still fight my way mm. nchake mumaona kuti ndimapanga mashow yeah komanso sindimaonetsera kuti ndikuchita go through china chilichonse pena timanenedwa especially chifukwa cha mathandizo amene ndinapatsidwa last year yeah pa facebook imakhala ngati chitonzo everyday amati chani kuti ah mukadwala timakupatsani makobiri mukadwala mumadalira ife tima timanyozedwa Mm. kwambiri but ndimamvetsetsa amene amapanga zimenezo ndi anthu ochepa amene sanatithandize okay anthu amene anatithandiza ambiri ndi anthu amene nafenso m'mbuyomu takhala tikuwathandiza why do you still have to go and perform mashow when you are sick like this
Mr. Banda, ife yeah.
tinakula ndi mamissionaries nthawi imene timapanga ndalama kuzera mu music yeah. ndalama zathu tinachita invest mwa anthu timaphunzitsa anthu masukulu timathandiza anthu osauka sitinatenge ndalama zija nkuzikundikira nkumanga mafactory nkumanga mainvestments ambirimbiri ayi we emulated life imene mamissionaries amapanga okay. so chimene mulungu anatipatsa nchoti titha kukayimba nkupeza ndalama so timakayimba literally to support the families as at now udindo umene ndili nawo ineyo mudzi kwathu ndi waukulu nditha kunena pano mosadzitamilira koma mudzi wathuwo wa Sosola uwo Mm. ndinganene kuti tikakhala ndi mavuto ndimagwira ineyo 80 percent kapena 90 percent odwala chonchi yes Oh, they still expect you kuti mudzigula mabokosi they still expect had, you kuti i had to do everything for charles almost everything maybe 98 percent i'm the, I'm the anchor of the family mm. ndiponso sikuti ndimachita kukakamizidwa okay. koma ndimangofila kuti if i don't do apa ngendani apa ngendani eh sikuti anthu kuti ngaulesi ngachani ayi koma ndi mmene mwina tilili mmene mulungu anayikira kuti ah, ndikakhale ineyo mtumiki mm. eh, so ndi chiudindo chachikulu and unfortunately naturally sine munthu oti ndimakonda zothamangathamanga za madilu ine ndi wa straight by the book olo kubomaku simuchita nawo zochita Yeah, zoma- I- zomadilu I, I don't I don't do such madilu I can't I will never and I don't do such I don't get free money from anybody oo no never moti mayina akutchulidwa awa sitidzamva kuti a Lucius never
I swear before God
never simuchita zamadilu ya no olo zitapezeka kuti akuluakulu anthu agawana ndalama twapo not me inunso mungakhale nawo not me not me chifukwa chani basi i was not i was not designed like that i was designed to work and get the little i can that's why pena timasekedwa "Ah, mukhala ngati olemera koma mulibe chilichonse but i'd rather be in that way than have to to answer tomorrow. nkhani yoyimba ikuyenda bwanji your music career ndamva kuti mwatulutsa chimbale chatsopano Ah, music ikuyenda bwino mm. chimbale chatuluka ndithu nyimbo 20 zimene taziika pamodzi mm. Ah, muli nyimbo ndithu zokamba mavuto onse ah, mdziko muno mmene timayimbira nthawi zonse zachikondi za gospel yeah. kungoti panopa msika wa music tinene chilungamo unavutiratu you can imagine kuti kutulutsa cd launch ija nkubwera anthu ambirimbiri koma ma cd kungogulitsa amene less than 100 aliyense akudzota ndikazipeza pa social media Oh. iyo nde ah, anditumizira pa whatsapp andipatsa pa whatsapp that's why ndikunena kuti ah, kwa ine iyi ndi abamu yomaliza chifukwa palibeponso sense in spending kumaliza kuti kuti simuzayimbanso album mwina Ah, kwinaku ndiziyimba ngati ma singles chabe zingochita concentrate on kuika ka single kuti anthu azindikumbukira koma